This one dey happen na na na na na. I don't know what our land is turning into. Like play like play, things are getting out of hand. Buhari na ndị otu ya etipiala Nigeria. Ha etiela ya gwogwo, ị na-aghọta? We are no longer safe in our land. We do not know who is military. We do not know who is Boko Haram. Nigerian government have recruited them into the military to tackle us. So I'm There going to we- let you watch.
biko ike gwa anyị ebe ị nọ na ihe mere ebe ahụ otulu otulu bụ obodo dị n'ime anịọcha hmm. a na-eshare boundary with akwukwu atuma na akwukwu igbo ya headquarter oshimili north local government na delta state ebe afụ ka m nọ right now
ị na-egosi anyị ụgbọala a gbara ọkụ ike kọwara anyị ihe kpatara ihe merenụ dịka ụgbọala si gba ọkụ kee ndị gbara ya ọkụ kee ndị nwekwa ya bụ ụgbọala ndị ole nwe ya kee ndị gbara ya ọkụ
okay ụgbọala bụ ụgbọala ndị uwe ojii na ndị polisi ọ bụ enwerọ onye nwere ike ịkọ ihe mere ndị gbara ya ọkụ but e, ndị ọtụtụ ndị mmadụ bidebe n'ebe afụ n'obodo afụ sịrị atụ na ọ bụ n'ụtụtụ a dịka ebe 7 o'clock n'ụtụtụ a ndị polisi pụtara ịlụ ọlụ fa ọlụ ikwuchi ụzọ ka ha si anọ na that place uh, every time so mgbe ha pụtara that place o lurọzi 2 minutes ha landịchara na that place ndị ndị ambush fa ya bụ ndị nọ ndị afụ mere ihe a anọgo around that place na-echezi ndị polisi because ndị mere ihe a malụ na ndị polisi na-anọ that place every day ime ọlụ fa ka ha si alụ ya so iri ndị polisi pakịchalụzi moto fa ndị afụ agbabazie fa egbe o nwe na-egosi anyị na mgbe i gosiburu e, otu osisi dịka akụ bekee o nwe oghere oghere si na ya pụta na oghere nke ọzọ gosikwa anyị arụ aja dịka o nwe ihe tụpuru ya ebe ị na-egosi anyị ugbu a gịnị mere ebe ahụ gịnị Ọ mere ebe mgbọ ahụ egbe mgbọ egbe ndị afụ gbalụ ndị polisi so a na achụrụ ofu onye polisi n'ime fa ọsọ because ha dị ndị polisi enọ pụtala ya bido mmadụ ịtọ gbalụ kpunye ọfịa ofu onye fọdụzịrị ka ha chụrụ ebe ka ife ị na-afụ bụ mgbọ egbe egbe a na-agba eji na-achụ onye polisi wee chụbanye n'ime ọfịa and according to ndị ndị afụ a gosịlụ ebe a nọ wee nwetazi ya bụ onye polisi e wee gbagbuzie the onye polisi n'ebe ọ ndị a gbuchazi the onye polisi agbaminyezie n'ime ọfịa ndị obodo ha ma ndị mere ihe a nụnwa ha enwere otu ha si mara ndị ha bụ ihu ha na-ahụ na mpaghara ahụ ka kee ihe ndị obodo na-ekwu maka ndị bịara ndị mere ndị kpara mkpamkpa
ndị obodo ịmaga ihe eme ntụle ndị mmadụ anaghị achọ ịgwa mmadụ eziokwu maka ha amaghị onye ha na ha yi ekwu okwu but ihe mụ na onwe m nụcha from ọtụtụ ndị mmadụ gwara na ndị polisi na-anọ that place every time so ndị mere ihe they feel that na a target go ndị polisi and some ndị nọ n'ebe na complain na ndị polisi na da ama ha ego serious na sometimes ndị because ụzọ afụ na ọ na-adị difficult inweta moto na-agba ụzọ ihe na-agbakarị ụzọ bụ ọkada so a na-acomplain na ma ndị ọkada bucha passenger 500 naira ndị polisi anala fa 1000 so ee eh, ọtụtụ ndị mmadụ na-akọla na ndị polisi na fa na-apụta n'alụ na rapid ana tata bụ afịa tata bụ Eke bụla afịa fa na nya mere ndị polisi ji na-apụta na-anọ n'ebe very early so that ma ndị ga-abịa ịzụ afịa early morning fa anakọlụsịa fa fa anakọlụ ndị transporters ego a nata o mezie ife adịzie very expensive for them ịgba na ya bụ ụzọ ndewo while o nwerekwa onye nọ n'ime ụlọ ịnanya ụlọ mgbọnwụ na-akọwa that na ndị mere ihe a anaghị asụ asụsụ be na ha na-asụ asụsụ ndị ndị ugwu na anaghị asụ asụsụ anyị na ife fa nọ na-ekwu na nwere ife ya nyanwa bụ onye nọ n'ime ụlọ ọnụ erịrị mana na ya na onwe makpu n'okpuru bed ndekọ na dị mgbọ bịachibe na egwu atụba nya na onwe maka fa ga-afụ ya na onwe egbukwe ya na onwe
daalụ ndewo ndewo ka m jụkwuo gị ndị a mere ihe a ha eji ụgbọala nke ha bịa ha eji ọgba tum tum kedu ka ha si bịa kedu ka ha si laa eji n'ụkwụ bịa nya otu ha si kọwa bụ ndị afụ ndị a bịara ihe a anọgo that place for more than like an hour ha anọgo ambush na that place because ụkwụ bush path ka e si bịa bush path ka e si naa ejirọ ọkada ma ejirọ moto bịa
dịka ha bịa ha chebe n'ebe ndị uwe ojii nọ o nwere ndị obodo ha wakporo ma ọ naanị ndị uwe ojii ka ha bịara wakpo
sọsọ ndị uwe ojii ka ha chọtara and eh, immediately ha mechapụ ihe agbapụkwa gbamine n'ime ọfịa ok so dịka ị na-akọwa ndị obodo na-ekwu na ndị a si n'ime ọfịa bịa chere ndị uwe ojii a mechaa ihe ha mere sikwa n'ọfịa lakwa daalụ Yes. ndewo so ka m jụkwuo so otu o si dị kịta ka otu ọnọdụ ebe ahụ dị ndị uwe ojii anọ ebe ahụ ugbu a ndị uwe ojii as- a- ndị uwe ojii bịara ebe a na ha na-atry ka ha cover up the place ka ndị mmadụ yala makwana n'ihe eme that place but ona mụ na gị na-ekwu okwu na ị watch ị ga-afụ na o nwere moto nọ n'iru dị moto ndị uwe ojii butere that moto ka e wee bupụ that moto nke mpe afụ ihe mesoro afụ na ndị mmadụ na-agba ụzọ agaghị ama na o nwe ihe eme even anyị nwa mụwa na-agwagodu unu okwu na ezoro ikwu ezoro maka na afụ ka m na-ekwu okwu na phone na ọ na-ewute fa shinne hmm, daalụ daalụ mana mana dịka o si dị kịta o nwe ndị uwe ojii kwugo maka ihe merenụ o nwere ihe nke bekee na-akpọ statement official statement o nwere ihe ha kwuole maka ihe a merenụ Ndị uwe ojii ekwubeghị okwu kama o nwere local government chairman ofu n'ime ndị local government chairman e tinyere ọfụ nke ndị Oshimili North nke afụ abịago the place and o feel bad ya na ndị uwe ojii ya na DPO abịago the place o feel kwa bad because that very moto fa gbala ọkụ bụ moto ndị uwe ojii nke Akwụkwụ Igbo Hmm. mana ndị polis ekwebeghị make any statement to anybody for now ndewo daalụ daalụ Igbo ndị Igbo mma mma nụ chetakwa ndị na-esonye anyị ugbu a anyị nọ na bbcigbo.com anyị na-ewetara unu ebe a wakporo ndị uwe ojii na Akwụkwụ Igbo nke dị na eh, Delta steeti onye ntakụkọ anyị n'ebe ahụ dịka ọ na-akọwara anyị ndị mmadụ n'ebe ahụ gwara ya na ndị omekome a pụtara chere ndị uwe ojii ndị uwe ojii na-apụta ụbọchị niile ha na-apụta ebe ahụ arụ ọrụ ha dịka ichekwa eh, ụzọ nke a na-akpọ ya road block n'okwu bekee ka a na-arụ ọrụ ha mgbe ha bịara na o rubeghị nkeji abụọ ndị a wee chụwa ha wee lụsawa ha ọgụ gbawa ha egbe ndị uwe ojii wee gbapụ dịka ndị mmadụ si kọọ otu onye ka a chụrụ chụrute n'ime ọhịa ebe ha gbagburu ya ka ndị mmadụ si ndị nọ ndị bi ebe ahụ hụrụ ka ihe mere so anyị ka na-agakwa n'ihu na-ajụkwa onye ntakụkọ anyị ka ọ kọwara anyị otu ọnọdụ ebe ahụ dị so nwanna so ndị obodo nọ ebe ahụ ugbu a kedu otu obi ha dị kedu otu ọnọdụ ha dị ha na-atụ ụjọ ka obi esiri ha ike
obi adịrọ fa mma ụjọ dị fụ n'ebe ọ na-abịa na ha amarọzi ebe ihe si na-emetụ fa even tata bụrụ afịa ha tata ka a na-azụgọta na part a na Delta steeti a na-azụ afịa ofu akpụrụ ofu ụbọchị n'ime akpụrụ ụbọchị ịnọ ya mbọsị Eke taa bụ mbọsị Eke afịa fa mana the afịa dị ọ dịghị ka normal afịa fa a na-enwe rest mind and peace mind ịzụrụ ịbata na the afịa today na onye ọbụla na atụzi ụjọ ha amarọzi what next to do so ha na-ayọ gọọmenti ka a bịa that place ka a bịa gaa comb that area ka e make sure that na that area dịlịwa peaceful ndewo so ka m jụkene gị ihe a ọ izizi dịka ihe a na-eme na mpaghara a ka ọ na-emebu na mbụ O mebe, nke a bụ nke izizi ọ na-eme n'ebe a. But ị ma that na eh, within the past eight days na nke a ga-abụ the second time ihe a na-eme within Anioma region of Delta State nke mebulu mbụ mere na Nsụkwa which was just eight days or nine days ago some days ago nke mebulu mbụ na Nsụkwa and from Nsụkwa to ebe a ihe a na-eme is about 30 minutes drive.
ndewo ee ndị na-eso anyị chetakwanụ ị chọrọ ịnụ akụkọ a n'uju ya na ihe ọzọ na-eme na mpaghara ọdịda anyanwụ dịka o si agbawa gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ị ga-enweta akụkọ niile dị mkpa gbasara ọwụwa anyanwụ dịka ọ na-eme dịka ọ na-agbawa a ga-ewetara gị ya ma anyị ga-anọ ebe ahụ wetara gị ya nke bekee na-akpọ live ihe onyonyo gị ị na-ahụ ya ebe anyị nọ ugbu a bụ na akwụkwụ igbo ebe a wakporo ndị uwe ojii na Delta steeti so nwanne ka m jụkwa gị otu ajụjụ ọzọ onye uwe ojii a a gbagburu ndị bi ebe ahụ ama onye ọ bụ ọ bụ onye ha na ha na-emekọ onye obodo ahụ ọ bụ onye si ezi ọ bụrọ onye obodo ahụ mana onye uwe ojii na-alụ ọrụ na polis steshọn dị n'obodo ebe ahụ